n'ihe a Soludo na-eme malụ mma other governors n'other states n'ala Igbo mụtakwuo from Soludo e nwee ndị misunderstanding ọrụ ọ na-alụ Soludo afụrọ m ya as onye na-emegide omenala Igbo kama na ọ bụ na ị na-anya there is no smoke without gịnị fire mana ana m ekwu ọ bụrụ na a chụcha ndị dibịa si bịa chụọ ndị men of God maka na e nwere okotorigba n'etiti ha ndị men of God asị m unu chelu na oge nke unu na ha akụdebe very soon ọsọ Soludo ya-aba na chọọchị ọsọ Soludo ya-aba na chọọchị very soon ọsọ ga-eme gịnị ga-adị na churches dị iche iche ọkwa ị fụ placenta niile ahụ unu ji arụ ọrụ mmụọ ee unu ji wee na-alụ ọrụ assignment rụọ ọrụ ndị yahoo rụọ ọrụ ụmụ nwaanyị a na-agba akwụna na Abuja ee ka ha wee nata politicians ego placenta niile ahụ unu ji rụọ ọrụ unu ga-abọ ha ọkwa unu bụ ndị men of God na ndị women of God ee eh? unu chọrọ ka unu nwee crowd na chọọchị unu ee eh? e, e na-enyekwuzi unu ihe a na-akpọ crowd puller ee eh? crowd puller e je wee were mmiri ozu mmiri e ji wee sachaa ozu ozu dị fresh unu ebute ya na-efesasị na chọọchị so that ka different calibers of people wee mee gịnị wee ju na chọọchị oge nke unu na ha eru maka na i je n'ọtụtụ churches dị iche iche a nọrụ n'elu ebe ha kpọ altar na-asị gị say amen isi ndị mmadụ anọkwarụ n'okpuru underground na-ekwekwa say amen Are you following me? Yes, sir.
Yes. Ebe ọ bụ na ndị na-akpọ afa e nwe ndị na-akpọ ya Jesus Christ, nwee ndị na-akpọ Jesus, nwee ndị na-akpọ Christ, nwee ndị na-akpọ Yashua, Yeshua. Eh? Ebe ọ bụ na ndị niile a na-akpọ afa niile a mana a bịakwa ọ bụrụ na ha ji aka ha gbuo mmadụ maọbụ nie mmadụ na ndụ wụkwasị ya foundation of their church building ka nwekwa the mind pụta sị gị somebody there the lord said which lord which lord mana the four walls of your church bụ mmadụ dị ndụ ka e dowere ebe a wee wụọ ya concrete na ndụ e need to sanitize ana igbo maka na ọbara ndị enweghị ihe ha merụ na-akwa akwa juru na ana igbo ị mago ana niile na-erugharịzi n'ọbara ndị enweghị ihe ha mere e gburu just maka na a na-achụ ego ya ka ọ ya-abụ ị pụtazịa n'ana Igbo o nwezi nwata nwa okorobịa na-achọzi ije ịgba bọị ndị ndị mgbu ndị dibịa ndị mgbu ndị enweghị ihe ha chịtara na dibịa bụ wayo ka ha na-egwu bụ parts ndị mmadụ ka ha ji wee na-agwọ eri ihe dị iche iche ọnwụ eru eru wee ju everywhere ha alafuona ụmụ okorobịa ana igbo na enwezi onye chọziri isettle down jiri nwayọọ wee kpata akụ na-ajụ arụ oyi onye ọbụla na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha na-amakwuzi na dibịa ya na ndị eze nwaanyị ị ghọtago ọ bụ ego ka a na-achụ o nene ha n'obi ime ime obi ha ị fụ na most of them ada emie maka na ọ ya ha kwesịrị ime kama ha na-emie because na a fụrụ ofu dibịa nke ọ bụrụ na o nwego ọtụtụ moto kara aka ya fụọ na ihe dibịa na-enyezikwa gịnị na-enyezi ego nenụ na enwezi onye na-atọ atọ n'ana igbo wee nwụọ just look at it ọnwụ si otu a wee ju ya tago n'everywhere that na mmadụ jikwuzi aka ọ na-eche onwe ya na-asụbanye onwe ya mma n'obi ọ ihe ọbara innocent souls e gburu na-acause ụdị ihe anwa a nọkata nwee one kind accident ana na-ewe iwe n'ana Igbo ana na-ewe iwe enu na-ewe iwe ikuku na-ewe iwe ọkụ na-ewe iwe mmiri na-ewe iwe that is emerụchago everywhere ọnụma wee ju na ihe niile kwọtọkọrọ akwọtọkọ onye ga-ekwu otu anyị si ekwu ya kịta and ihe a na-ekwu kịta nwere ndị ọ ga na-afụ ụfụ ma ndị nọkwa ka men of God like me ọ na-afụ ha ụfụ ụfọdụ pụta ha sị ha ụdị okwu a ka ebe I wasted my data for 10 minutes to watch nonsense ị marọ na ọ gị nwa bụ nonsense gị nwa batara ebe ahụ inene okwu dị so precious ekwesịghị ka onye mgbu dị ka gị nụ ya maka na ị kwesịrị ịla n'iyi ọ gị nwa bụ that yeye man of God bụ a waste gịnwa bụ nonsense ọ maka na i so na ndị a na-ekenye ego elete na parts ndị na organs ndị a harvest ma ọ bụ na i so na ndị na-atụ ndị a ga-aharvest ọ gara aka ma ọ na i so na ndị na-aharvest ya kpatara okwu a na-ekwu kịta ga-eji na-ewe gị iwe ọ maka that na ana igbo si otu a wee ghatọkọ o nwezi nke bụ eziokwu bụ na e nwezi law na Nigeria si ho batazi anụ n'ana Igbo nwezi ebe iwu dị onye ọbụla na-eme ka o si sọ ya ọ kwa mbọsị a ka m fụrụ onye na-egwupụta n'ili ọ bụrụ na ụmụnne ya kawara ahụ nie ya na ndụ maka anị ya n'ana Igbo a na-egwupụta onye na-ese na-asị kezi ihe mere unu ji wee nie this boy na ndụ ee eh? na e nikwara nwa na ndụ na enu ụfụfụ ka ọ ka na-agba ya n'ọnụ bụ na e were mmadụ tupu ị n'akpati nie ya na ndụ because of ana ọ kwa ị fụrụ ihe ana ga-eme unu bụ ndị Igbo ihe ana ka ga-eme ọtụtụ obodo ka ga-agbagharaghara ọkụ na-abịa na ihe ekwu ọkụ na-anụ maka ọkụ mmụọ ee mba a ka nwere nke ga-abịa before ka unu wee fufuru otu ọkụ mmụọ ya dị ọkụ na-abịa ọkụ na-ele ele ọ na-abịa nọkata ị nụ na obodo enwuru ọkụ yes ọkụ ga-agbarịrị maka e mejọgo ọkụ mejọọ mmiri mejọọ ikuku mejọọ ana ihe niile a na-ewe iwe mana ọ bụrọ maka mụnwa because na aka m dị ọcha yes so gọvanọ Soludo anọ m ebe a na-asụrụ ekpere ride on sir ihe m agaghị alike bụ a nọkata e jiruzi ọnọdụ a megidewe ndị aka ha dị ọcha gọvanọ Soludo ịgbanarị ha na ndị dunyere ọrụ a iji wee megide ndị aka ha dị ọcha i mecha ya anụnwa kama ije ha eluigwe were nwa ọkpa ma kụnie elu kụfee gị na fence eluigwe yes e were nwa ọkpa ma ị mago mee gị nke otu a kụfee gị n'alaeze nke onye nwe anyị so other governors mụtanụ ka ihe a niile kwụsị